aw minnu tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ bi mali ka kibaruyaw lajɛli la an bɛ aw fo dantɛ foli min na eh, i k'a dɔn bi ye novembre kalo tile seegin ye san ba fila ani mugan ni fila nin ye bi mali ka kibaruyaw lase waati ye aw ma aw bɛ diɲɛ fan o fan fɛ an b'a fɔ ɲɛna k'aw ka bisimila bi mali ka kibaruyaw kan a bɛna walawala aw ye aw denkɛ n'aw balimakɛ bakari kulubali yeleke bamasadɛra i k'a dɔn kunnafoniko nasiratigɛ la min bɛ tali kɛ nɛgɛsirako la aw b'a kalama k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na eh, min bɛ tali kɛ nɛgɛsira baara la a bilalen don desanburu kalo nata la eh, san ba fila ani mugan ni fila ayiwa min bɛ tali kɛ a baaraw la kɛrɛnkɛrɛn na eh, pɔn min filɛ nin ye mahina i k'a dɔn a baaraw kɔni kɛmɛsigi o kɛmɛsigi ayiwa caman kɔni kɛra a la ka ban o la min bɛ tali kɛ ayiwa nɛgɛsira yɛrɛ kɔnɔna na ayiwa nɛgɛ minnu bɛ yen n'o baaralenlamaw don olu kɔni bɛ ka nɔrɔ bila nin waati la walasa awa taa ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ayiwa sigidadenw ma o la i k'a dɔn kalanden minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ awa nɛgɛsira yɔrɔ dɔw la i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni kɛra sababu ye walasa taa ka segin bɛ se ka nɔgɔya u ma ka na ni ayiwa wagɔn saba ye an bɛ don min na i ko bi i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa o tun balannen bɛ waleya waleya ka sabu kɛ awa sira kanna na ɲagaɲagaw kun ka ca nka an bɛ don min na ko bi min bɛ tali kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen kɔni ya ka bɔ yen nin nɔ olu yara ka bɔ yen ayiwa baaraw kɔni daminɛna nka baaraw i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛntiya o kɔni bilalen don ka desanburu kalo nata kɔnɔ san ba fila ani mugan ni fila a jirala k'a fɔ baara in kɔni bɛ ka kɔlɔsi kosɛbɛ walasa ayiwa i k'a dɔn a kow maa kɛ cogo min na maaw bɛ se ka kunnafoniya la cogo min na n'o y'an ka nɛgɛsira kibaruyaw ye Tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ hakililajigin na i k'a dɔn octobre kalo tile seegin san ba fila ani mugan ni kelen min bɛ tali kɛ ayiwa fulaw ani dɔngɔnɔnw awa minnu bɛ Ogo Sagu olu kɔni ye bolonɔ bila bɛn ani kelenya sɛbɛn la u ka sigida kɔnɔna ye walasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati ayiwa nin jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye fulaw ni dɔngɔnɔnw ye Ogo Sagu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka bɛn sabati anw ka jamana kɔnɔna na. o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi aw minnu bɛ ka bi mali filɛ k'a to aw ka sigida la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ayiwa an ka sɔrɔdasiw u ka kunnafoni di bolofara min bɛ yen n'o ye diripa ye olu bɛ to ka laadala ɲɔgɔnye min kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen nowanburu kalo tile wolonwula eh, ba fila ani mugan ni fila u ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka se k'a dɔn ɔkutɔburu kalo min sara an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ jihadisiw yɛrɛ kɛlɛli la i k'a dɔn k'a fɔ u ye baara minnu kɛ ka dantigɛliw kɛ an ka kunnafonidilaw ye o la n'i ye a jateminɛ kɛ u ye a jira k'a fɔ octobre kalo min sara kɔsa in na mali sɔrɔdasiw i k'a dɔn u ye jatigɛwale tigilama kɛmɛ ni bi saba ni saba u kɔni y'olu bonɛ u ni la ni ka kɛmɛ ni mugan ka tɛgɛ da olu ɲɛnama kan moto bi wɔɔrɔ u ye o minɛ u la ayiwa marifa bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn i k'a dɔn o sɔrɔla u bolo min bɛ tali kɛ jatigɛwale tigilama u dagayɔrɔ wolonwula o filenkolon cira ni k'o dakolonci maa si kɔni ni ma to a la sɔrɔdasiw fan fɛ i k'a dɔn kalo tɛmɛnen n'o ye octobre kalo ye san ba fila ani mugan ni fila i n'a fɔ ayiwa kolonɛli sulemani danbele ale min ye dirpa ɲɛmaa ye ale bɛ a fɔ cogo min na hali bi an bɛ dugawu kɛ an ka wolomasiri tabaaw ye ala k'u jɔyɔrɔ bɛɛ tindi ma an bɔlen an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa an ka jamana kɔkan kɛrɛnkɛrɛnna an kɛrɛfɛ jamana n'o ye burkina faso ye an bɛ a jira aw la k'a fɔ burkina faso o sɔrɔdasi jaratigi dɔw bɛ yen i n'a fɔ kapitɛni eh, side sore wedrago ani maa fila i k'a dɔn tɛgɛ dara olu kan k'a sabu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka pankuru min bɛ yen n'o ye aeronef ye o sonyali i k'a dɔn o hokumu kɔnɔna ye maa min ye nin kibaruya di sa o ye burkina faso o kunnafonidi sɛbɛn dɔ bɛ yen n'o ye aib o ye nin kibaruya in di awa kapitɛni eh, side sore abdul kader wedrago asan salɛm jalo ka fara didas charles kan i k'a dɔn didas charles wedrago ninnu de tun bɛ boli bin na togo jamana kɔnɔna na kabi ayiwa furancɛrɔ fanga ɲɛmaa min bɛ burukina faso eh, n'o ye ayiwa paul henri sandaogo damiba kabi a kɔni binna a yirala k'a fɔ nin sɔrɔdasi kofɔlen ninnu ko tɛgɛ dar'u kan ni k'u bila burukina faso o mara ɲɛmaaw ka bolo kan a tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan i n'a fɔ kunnafonidi sɛbɛn n'o ye agence d'information de Burkina AIB ale b'a fɔ cogo min na ayiwa kunun novembre kalo tile wolonwula san ba fila ani mugan ni fila o kibaruya y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw la u kɔni ye sɛbɛn dɔ don nin maa kofɔlen ninnu nɔ la walasa i k'a dɔn ka d'a kan maa ninnu filɛ nin ye pankurubolilaw de don Burkina Faso ko jalaki talen don ka ɲɛsin u ma k'a jira k'a fɔ aéronef dɔ bɛ yen n'o ye pankuru dɔ ye k'u ye o suɲɛ i k'a dɔn ni ka se ka janfa kɔni labɛn ka ɲɛsin ayiwa furancɛrɔ fanga ɲɛmaa kura minnu bɛ bi ka ɲɛsin olu ma k'u to togo i k'a dɔn n'u tun bɛ boli bin na yen tɛgɛ kɔni dara maa kofɔlen ninnu kan halisa burkina kunkanko kibaruw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ burkinakaw ka furancɛrɔ fanga ɲɛmaa n'o ye kapitɛni ibrahima tarawele ye i k'a dɔn ale yɛrɛ taara kɛlɛdaga kɔnɔ a kɛra sibiri don novanburu kalo tile duuru san ba fila ani mugan ni fila furancɛrɔ fanga ɲɛmaa burkina faso kɔnɔna na Capitaine Ibrahima Traoré a taara fara cɛden minnu kan o ye 14e régiment interarmes n'o ye RIA ye awa Djibo o minnu ni dankarila olu la jatigɛwale tigilamaw fɛ octobre kalo tile 24 tɛmɛnen san 2022 nin maa kofɔlen n'o ye Ibrahima Traoré ye ayiwa kɛlɛcɛ don min kɔni taara i k'a dɔn ka se ka taa kɛlɛkɛcɛw ayiwa k'u hakili kɔkɔrɔdon u bɛ wulikajɔ min kɔni na sanga n'a ka waati walasa burukina faso a bɛ se ka lafasa cogo min na a y'u fo k'u waleɲumandɔn u ka diɲɛ don don baara kɛta la ka tila k'a yir'u la k'a fɔ k'u k'u cɛsiri a ye nin kuma fɔ n'o ye burukina faso o furancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye kapitɛni ibrahima tarawele a ye nin fɔ quatorzième ria maaw ye i k'a dɔn kapitɛni ibrahima tarawele a ye a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn ko taabolo dɔw tun bɛ sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ ko o tun man ɲi k'a ka kan walasa u ka kolojo ka se ka u nisɔndiya u ka baara la ko o yɔrɔ ninnu k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka se ka o yɔrɔw kɔni labɛn o la k'a bɛ san fila bɔɲɔgɔnko bɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ kɛlɛdaga kɔnɔna na ayiwa ko a tɛ se ka faamuya cogo si la aw ye nin gɛlɛyaba bɛɛ kɛ ka nin waati gɛlɛnw bɛɛ kɛ nka ko tiɲɛ yɛrɛ la ko cɛsiri bɛ u la o b'a jira k'a fɔ ko aw kɔni i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ baara min na hali a hakili tɛ a la k'a bɛ baara min na nka anw b'o dɔn aw ye kapitɛni ibrahima tarawele a ye nin fɔ 14e RIA maaw ye jibo ka kɛɲɛ ni o waleya ye furancɛrɔ fanga ɲɛmaa burukina faso kɔnɔna na n'o ye kapitɛni ibrahima tarawele ye a ye layidu ta u ye k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen a bɛ ɲini ka san fila bɔ ko dɔw nana fɔ u kɔ n'o ye relɛvu ye i k'a dɔn walasa hali bi awa sɔrɔdasiw u bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ cogo min na hali bi ka dɔ fara u ka kologɛlɛya kan o kologɛlɛya walasa ka dɔ fara u kan min bɛ tali kɛ kunnafoniw la ani k'u dɛmɛ i k'a dɔn k'o tɛna kɛ eh, o tɛna kɛ u negela ye awa ka kɛɲɛ ni hali bi maa kura minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasi kura minnu ni olu kɔni bɛ bila ka taa kɛlɛdaga kɔnɔna na kapitɛni ibrahima tarawele n'o ye burukina faso furancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye a ye wele bila olu ma i k'a dɔn k'u ka u janto u yɛrɛ la u k'u hakili sigi ka da kan min bɛ tali kɛ wulikajɔ la ayiwa cɛsiri min bɛ u la ni ala sɔnna a ma ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sabati i k'a dɔn ibrahima tarawele a ye nin ta ka ɲɛsin maa kuraw ma n'o ye sɔrɔdasi kuraw ye a ye a jira k'a fɔ aw ka kɛta i k'a dɔn don dɔ sigidadenw de bɛ o fɔ an ɲɛna ka da kan aw bɛ min nɔfɛ o ye ka wulikajɔ kɛ burukina faso jatigɛwale tigilamaw kɛn bɛ ka dankari fan o fan na k'a bɛɛ lajɛlen kɛ aw ta ye o ye aw ka hakilinaw de ye kapitɛni ibrahima tarawele a ye nin kɛ k'a ka kuma bɛɛ lajɛlen kuncɛ ka ɲɛsin a ka kɛlɛkɛdenw ma eh, kɛrɛnkɛrɛnna i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ 14e eh, régiment interarmes na n'o ye RIA ye eh, jibo kaw fɛ yen nɔ i k'a dɔn an ye nin kibaruya sɔrɔ burkina faso u ka ayiwa ɲɛmaaso min ɲɛsinnen don u ka kunnafoniko ma présidence du faso kɔnɔna na eh, burkina faso i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ na senegal jamana kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa maa dɔw bɛ yen nɔ minnu wulilen don k'u jɔ ayiwa u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Macky Sall ye ale b'a fɛ ka manda sabanan in ɲini minnu bɛ k'u disi da o ko la i k'a dɔn n'o ye NTM ye olu kɔni i k'a dɔn k'u faralen don ayiwa eh, fara ɲɔgɔn kan jɛkulu tan bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na ayiwa ni Senegalikaw minnu kɛn bɛ k'u disi da i k'a dɔn Macky Sall ale ka troisième mandat kɔni na ayiwa a yirala k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu u kɔni u ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ Macky Sall a kana se ka troisième mandat kɛ cogo min na u kɔni i k'a dɔn k'a fɔ u kɛlen don k'u kali k'u siyɛn nin baara in na walasa ka sira ka o balan kɔni da Macky Sall ɲɛ troisième mandat ko la Senegal jamana kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn an bɛ taa laginɛ jamana kɔnɔna na laginɛ ale ni sɛnɛgali n'i ye jateminɛ kɛ general abulayi keyita i k'a dɔn ni ale ye ciden dogolen ye ayiwa laginɛkaw ka faama fɛ min bɛ furancɛrɔ fanga kunna bi kolonɛli mamadu dunbuya i k'a dɔn maa wɛrɛ tɛ inspecteur général des armées n'o ye laginɛkaw ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa dɔ don ayiwa i k'a dɔn ale ye ayiwa sɛnɛgali jamana ɲɛmaa n'o ye macky sall ye ale n'o ye lajɛ kɛ sɛnɛgalikaw ka lajɛba o kɔfɛla na awa lajɛ in kɔnɔna na a ye kibaruya dɔ da sɛnɛgali jamanakuntigi tulo kan kolonɛli mamadi dunbuya o tɔgɔ la awa min bɛ tali kɛ ayiwa bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na a y'o cikan doni da ni k'o fɔ sɛnɛgali jamana ɲɛmaa ye walasa ka bɔ bi mali ka eh, bi kunnafoniw kɛnɛ kɔnɔna na an b'a kuncɛ ni faransi jamana ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ faransikaw ka jamana ɲɛmaa n'o ye emmanuel macron ko ni ala sɔnna sini araba min bɛ bɛn novembre kalo tile kɔnɔntɔn ma san ba fila ani mugan ni fila i k'a dɔn k'a fɔ u ka sɔrɔdasi bolofara min bɛ ni olu ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ka se ka jihadisiw n'o ye jatigɛwale tigilamaw k'u kɛlɛ ka bɔ saheli jamana kɔnɔna na i k'a dɔn k'olu ka baara banni pewu u ka bɔ yen pewu ko eh, emmanuel macron a bɛ n'o kibaruya di sini araba novembre kalo eh, tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni fila kalo saba kɔfɛ u gɛnnen kɔ ka bɔ mali kɔnɔna na ni kibaruya in kɔni sɔrɔla elize la i k'a dɔn n'o ye ayiwa faransi kɛlɛ bolofara min bɛ saheli kɔnɔna na i k'a dɔn olu ka baara banni ye pewu o kibaruya bɛ da mɔgɔw tulo kan sini araba novembre kalo tile kɔnɔntɔn ba fila ani mugan ni fila ayiwa bi mali filɛbaw mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ an bɛ aw fo dantɛ foli min na aw kana ɲinɛ ka ja ninnu ka kɛ u fɛ ni k'u yɛrɛkɛ an mago bɛ aw ka ladilikan na sanga na ka waati walasa aw bɛ se ka kibaruyaw diyabɔ cogo min na k'aw to aw ka sigida la anw bɛ nin laseli ninnu kɛ k'an to kati kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛ kati sigida min na o ye farada ye an b'aw fo dantɛ foli min na wa an b'a jira aw k'a fɔ ni aw mago bɛ anw na i k'a dɔn aw ka ayiwa jɛɛrɛw ani aw ka baara wɛrɛw la an bɛ aw ka bila la sanga na ka waati aw k'an bɛn aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma